ewefu aka enwe n'ofe tufu ọ ghọọ aka mmadụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọ bụrụ maka ya metere na machi oshi oshi oshi mmanụ oshi mmanụ oge ya oge ya ogbuziri ogbuziri efe mgbochi bụ ụzọ nwoye nwoke mara ka eji eyego ole nna m na-eke nta m ga-ezoghị na eji ehere da gbajio amachiri ee at- at- tata dị nụ bụ nkwọ ee ọ bụ nkwọ nkwọ osho ọ bụ nkwọ n'ugwu ọ bụ nkwọ ebe ọbụla ị na-azụ n'okwe nkwọ due nkanụ ba ya machiri eji ikwe ya ju iko mere ma dị ihe maka na ijikwere eme ọkwa ebuka onye ọzọ ji eji a mere gị ọ bụ sọsọ m nta atụ ya ọnụ n'ihe anyị nwere ta dị nụ ọmụ na ee ada nkanụ chinwe rubi ude ọ sịrị ya bụ ọ- ọkụkọ igbo na ya bụghị agrik Ya bụ maka na Afuke. ee, ọ- na ọ ya bụ afuke maka na afuke siri ya adịghị n'idu n'uko ee na ya bụ ọkụkọ igbo na ọkụkọ igbo mara ka ya ji ezere ebe ezere nkwọ Ya bụ- ee mana agrik fụokwa ebe evukwe nkwọ evure anyị na-asị gị nnọọ na nkanụ bata chinwe kere kene ndị be anyị anyị agakwa ndị n'ihu be anyị anụmachi unu tee shie nkwọ amaara m na ya ya azọgbuwo ụwa dịka jere ngote ụwa mgbede ana m asị nkwọ kwọtara anyị ezi ihe ya kwọjuoro anyị ebete kwọjuoro anyị ogerede maka na amaara m na emete ya ba ọgha na-akpọ n'ụwa ka anyị jiri na obi ọcha sue n'ọbụ ọbịara bụ ya ahụ okwu ka kpakwazi ka ọ hụtanụ ihe mmemme n'ụwa ịmata ha kwa nna ịmata ebe nọ na anyị kwadoro akwado mụ na nwoke mara ka eji agba bọọlụ anyị kwadoro bịa anyị nta nọ n'ukwu onugbu asị onugbu nọ n'ili onugbu chetakwa na ete ehi anyị agbawa ụcha ka ya ka ọ hụtakwa na ọbịbịa anyị bụ ihe anyị nọ kpasaa na nke anyị kwadoro ebe nsogbu adịghị ya bụ na ihe ọ bụ bụ anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhọ gọkwara anyị ọhọ ee anyị amara ihe anyị na-eme ta adị ya anyị ga-atụ ya ọnụ na onye were ọkpụrụpụta mana anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhọ eze udo abel ogbonnaya nwobodo ọ bụ m na-achị umuawalagu kọmuniti n'ime nara clan na nkanu east local government area ọ bụ m na-agọ bụ ka ọ dụrụ anyị mma na nkanu abụ m eze udo ana m eme udo achọrọ m ka udo bata n'ebe niile na nkanụ ka akpọmasị ihe ọjọọ esemokwu gbaara anyị ọsọ na nkanụ ka chineke anyị were ihe ọma bịa anyị niile ọma ka anyị hụ onwe anyị n'anya ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-eme ihe ọma ana m ekenekwa ndị esbs bụ ndị ha rotara nkanụ na-efu ihe banyere nkanụ ka chineke nọnyere ha nọnyere anyị niile n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen. Anyị bụ ego ogbe obodo ekene ebe ekene atụbe na ogene kwube ngwọ. Ọkọdụ, ọkọdụ, ọkọdụ. Eze se mụ na ogene ekene egwu.

egbere egbe igwe ee na mma wụrụ agụ na nara ịnụrụ ka ọ chịrị onye ọbụla bụ onye nkanụ kpawa udo ee nkanụ chọrọ udo ọkwa na ọbụ bịa na-agasị ihe na-eme ka anyị na-arịọ gị ee kpawa udo maka na nkanụ na-asọ nsọ ana onye ezigbote onye nkanụ ezughị oshi ezigbote onye nkanụ anọghị n'ebe a na-agba izu ka eji egbu mmadụ ezigbo onye nkanụ agbaghị akwụna ezigbo onye nkanụ emeghewe e, ọtụtụ ihe na-emegbu kịta ahụ maka na ihe m ji ekwu ebu na ee ọ bụkwa ka eji awụwo bụ ka eji awụ kịta na ọ bụ mgbe ee ahara omenala mewezi omenelu ụfọdụ ya na-agba nkwụ na ipan ụfọdụ ya na-edowe ọjị nwaanyị na ipan achịghị na enweghị o mere nna m ji shi ka a sị na uwe mebiri eghe aghara eghe ọ na-aghụ amụ mụnwa atịrị shi atịrị aghara atịrị ọ kwesịrị mma mụwa ebughị mụwa efu anyị mana nsogbu adịghị anyị na-ekene igwe ebe eruwe obodo ee ọ gịnị bụ anyị na-atụ ihe ọnụ na ya anyị na-atụ ihe ọnụ na ya bụ ihe werịta ọkpụrụkpụ ee mgba njụ nwaanyị mgbanjụ nwaanyị be nkanụ mgbanjụ nwaanyị be nkanụ ndeke ka eji eme ọ bụ ka eji eme mewe bụ ka eji eme nke ha ọwa ya bụ doe marụ onye na-ezu oshi bịakwa abịa njọ ọchị na ọ bụrụ ya ji ekwu ọkwa nke ọ ji abụ ya kwukwe ya na gị na ya adịwa na-ewe ịwa mere ụfọdụ ọ- ndị nke na-agba njụ ha ya bụ ụmụaka na-eje akwụkwọ ya bụ akwụkwọ ụgwọ ha ka na- nne na nna ya ka na-akwụkwa ọchị gị ha kwa ihe ọmụ na ya anaghịkwa nke de- ihe debọ na-eme chinwe m na-ajụ Ọ gịnị bụ mgbanjụ? Gịnị bụ mgbanjụ be Nkanụ? Mgbagbanjụ bụ nje nyote ụzọ mmadụ abịaghị eje atọwa ọjị nwanyị na e nwere ka a na-ejiri eje shite n'eka oyi maara n'ekụkụ mpaghara ebe nke ọ bụ na ị na-eje okwu nwanyị ije site deyewe ma deji jụte n'ime narị ya ka ndị nọwa mbara ezinụlọ ji eme omume onye ọ bụ na ha bụzi oyi gbara ndụ mgbe ihe ọ dara nshashagha na e nwe na e nwekwara ihe mere mgbe gara aga na-akpakwara ha n'ọnọchị na na ha na-akpa efu na ha na-agba ụlọ na ha na-ekwo nkwụ na ọbịa bụ na ha bụkwa ndị ọnwụ ike Mm. ọ bụ ụmụ ihe mgbe ihe a na-eje shi n'ezi onye nọ nso maka na onye nọ mmadụ nso ka anụ ishishi ọnụ ya mana ọ bụ mgbe oyi ya ka m ji anụ mmadụ na-eje gbaa njụ mana nke ha ọwa na wa bụ ọ bụ ebe nwata ghanụ vuru nna ya ụzọ mghaji ọkpara ha nọkwa n'ụlọ akwụkwọ na ya ahụ ya na ya ahụ ya ma maka ha ya na ya likere de ọkpara ya bụrụ na ndị be ha na-amị mma de asị na ha na-ebu isi de asị na ha na-ekwu nkwụ ka ọ bụkwa kpata nkute mmiri ụfọdụ abụọrọ na nwaanyị evuriwo dị ewu ime ọ na-anata taa echi na ọmụghọ ya ọ ka bụ ebe mgbe i ji eje agbawa njụ na ọ ga-abụkwa ihe hụkwara gị were mbọ m ihe mmehie nne na ụfọdụ agbagha njụ bụ ewekwere na mmadụ na mgbe ọchụ osiri be nke ya ịbịakwa agba ya njụ ọchịghị na ihe m ga na-achọ dịkwa be ya Mm. Aha, ụfọdụ achọghị na ebe ị na-agba njụ nke chikwa wee ipịa ebute Mana ọ bụghị na ihe ọ bụla emewe.

ya ekwuru akwara okwu. na ya na ya echeteghịkwa aka n'ọkụ ọ bụrụ ebe na ụhọdụ ga na kpaburu egusi ọkụ ka na ya amaghakwa na chineke ji emere ya gị kpara nwata kpachie ya na ọja adịrị gị mma ịsụta so n'agha ụhọdụ abụghị nna na-ewere nke a na-echekwa na onye nnu nwata na-ezikwa ochi gbakwa o piere obere ụka ọma ewere ike ọ bụrụ ochie ya gị

a na-agba ọ bụkwarụwa dịka nwoke o je biri n'ugwu Awụsa ọ bụ ndị ya na eye bụ n'ebe ọ mgbe ya ajụ ewekwerewa nke narịte na ọ bụ ka ekwe nchịghafọ kpọọ ya shi ya ndụka ngelihe nọ nwaanyị bụ n'ebe na ga une na eye nọ na mpaghara damban ka ndeke ihe ọ na-arụ o ji eri ihe ọ bụkwara onye arịọchi ya na ọghakwa ọkwa echefugo nna ụtatara na-ara ahịhịa ya shịkwa o jewe ka na ya amaghị na ọ bụ chineke bụ ihe ji ekwuwe ịhụwa ahụ ime ewere ike ya na ya ọ bụrụ na ha nọ n'iro ọ para ihe sọchaa ya a ka na-agba ka eji agba nke nwoke bụ ka eji agba nke ee ọzọ kwụkwọ m chọrọ njụ uchi nwe nakwa anyị shị na a na-agba njụ nwoke agba nke nwaanyị onye bịakwara mgba njụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-ekwughịrị eziokwu emegbuo ịchọfụta ma ebe ọ na-atụ egwu dịka i shi kwuo ikekwe na emegbukwe ya ya na oyom ji adị na-eweghewa iji erowere oyom irokwere ya n'ọkwa katada maka na ewere onye na-agba njụ ọ kara une na-ede na ya emebiri ọ chọwa ndị isi n'ọkakwa mma ya bụrụ kpara nwata ya kpachie ya ee ndị be anyị ndị Nkanu be anyị na-anụ oge na-ene na m, eh, ọgbụgba njụ bụ ezigbote ihe ndị be anyị ndị Nkanu na-eme ma mgbe gboo ma kịta ma i kwetere ma i kwete mgba njụ bụ ezigbote ihe maka na egbụrụ ọbụla were ihe eji mara ha e were egbụrụ i ji ejikwa echije na nnụta nwaanyị inimitekwa nwaanyị ọ bịakwa be nke unu ọ gbawo onwe ya agbawo gawa bụ nke nwoke maka na ka ọha ndị ka ọ nọọsụ ọ sọ ndị nke nwaanyị bịa na-ara e were nwaanyị unu nụtakwa ọ bụrụ ezigbo omume ọ na-eme maka ewere ebe nke m maara ndị ọm dị ụmụ nwoke na-ese nne na nna mụrụ mana nwunye nke diọkpara bịara bụrụ bịara dịka jie jie so aghasa ihe nke abụọ nke ọma dịbụ mọ nke atọ bụ ihe eji eje nụta onye ọka na-anọbụ na onye akebe ọ bịa ọ kwavuru ụzọ ngewa n'agbanyeghị na ọ bịa bụ onye nke atọ n'ime ụmụ nwoke na-ese ngewa ka o ji jibe ụmụ nwaanyị niile na ha na-anụ ebe ọnụ shi ha na-ewekwa ebe ọzọ ha na-anakwakwu ndị ebe ebe ha na-eketekwe nkwụ na anụ bụ na ebe ha bịara ji nwa okwu ndekwa ekwu ndị ụmụ ndị ndị nke ụmụ ihe m ji ya ndị nke ọzọ n'ụwa ihe ọ na-ekwu ka emendere emende emende ha shi mgbe ọmụ ga-ewa ji ha aka ụfọdụ ndị ji ha a na-atụfu ha ọnụ ụfọdụ sef ọkwọ dịka ama m ka m ji eji akọwara ya akọ e na-emekwa emekwa ekpe udo mbido dowe ebe ọma ha mbuwe gibewe shigbewe ihe ya bụ na ihe m ji ekwu ebu na ọ bụghị sọsọ ee ihe a na-eji eji agba njụ nwaanyị bụ ndị nke rehere e were ndị nke were ezigbote omume a ndị eji ejute ka enujutewa aka Ezi akụkọ. ee were ndị nke rehere ọ bụ ọghachị na ha bụ Ama m nsị ọkụ. ee na ọ bụ ụkwụ ụdọ achaghị ahụ ịkpasu ya enyeghị iwu ọchịrị ọchịrị eghighi chọwa ebe ukwu akpaka dị ebe o ji eje eje eje emedo onwe Achị na ụmụ nna agba. ee mana ihe ọ dị na ya bụ onye na-agba njụ ma gịwa na-agba njụ n'onwo nke gị ị dịkwa mma ehe ọ bụ ebe m na-ekwu ị na-eje eje achị achọ nwaanyị na-amaghị nwoke gịwa bụ uwe nwoke na-eje eje agbawa njụ nwaanyị na-amaghị ị maara nwaanyị n'onwo nke gị ehe bụ ebe m na-ekwu maka na ọgbụgba njụ dị ụzọ nabọ ka a na-agbanị nke nwoke bụ ka a na-agbanị nke nwaanyị ee mana ihe dị mkpa bụ na ekwesịrị ekwesịrị nnụ ji maọbụ nnụ nwunye kwesịrị mgba njụ be Nkanụ 07 03 197 2277 ị kpọkwa anyị shi anyị Nkanụ abata anyị asị gị na anyị bụ nnaa ọ gịnị bụ anyị na-atịnye ọnụ na ya anyị na-atịnye ọnụ na bụ taa dịnụ ka o ji metụte be Nkanụ a mụrụ anyị bụ mgba njụ nwaanyị ma ọ mgba njụ nwoke a ka na-agba njụ mgba njụ ọ bụ ezigbo ihe onye bịara ịgba njụ sịrị gị na ya amaghị eje ije erowere onye ọmụ ma ọ bụ onye i jere ije ịgba njụ ọ sị gị ee ka na ya amaghịkwa ije eje eje eruwere onye ọmụ ọ bụ ebe anyị na-ekwu taa dịnụ anyị maka na onye na-achụke anyị alo anyị bụ nnaa

oke ọchọ na e were ihe m chọrọ njụ na nwaanyị nwoke bịara nwa nje nne nwaanyị ijebe mgba njụ ee ọ dịghị ka gị na onye ọmụ ọ dị na mma mana ọ na-atụ egwu na e were ka ya ji kwukwuere gị eziokwu emechekwe ndị ọmụ nchọpụta ya na onye ọmụ adị na-ewu iwe ọ sị gị na ya amaghịkwa iji erowere onye ọmụ Yeah.

deyo 0703 197 2277 ị kpọkwa anyị shi anyị Nkanụ abata ihe anyị na-atịnye ọnụ na ya taa dịnụ bụ mgba njụ ka a na-agba njụ nwoke bụ ka a na-agba njụ nwaanyị Eh, a ka na-agba njụ be Nkanụ mgba njụ ọ bụ ezigbo ihe gịnị mere e ji agba njụ ọ gịnị mere a na-agba ahịa ha mana Chinwe shi na a ka na-agbakwa mana oke ọhịa kpọrọ nwaanyị shiri na

na fada anyị si n'ọbụ ebe n'ọya bụ ihe gaa nne nke awa nke awa ọ dịka na-agapịa ya ọnụ. ee n'ọbụ ebe ihe mana o ji eri ha ọwa na-atọ ọ sị na ya amaghị ekwensi nke edi oridi ha eri Ọgọna. na ya amaghị ekwensi nke edi oridi ha eri ya amaghị na ọ bụ ọ- mgbe nwoke kewakwara nke akwụ ikekwe ọ bụrụ na ndị na-ewe oke iwe Ee, nke nwaanyị emena ekwe na ọ dịghị mma nke nwaanyị emena ekwe na ọ dịghị mma nwaanyị akpụ ihe ọdụ ọzọ bụrụ na nwaanyị na nwoke na ndị nke ha bụ ndị na- eh, na-emegbu ji ha maka na enwere ndị ndị nke ọ na-abịa bịakwa ee ọ bụrụ a na-akpagbuji ha mgbe echi ji ha ihe mgbe a na-abịakwa ha ekiri nwoke kikwochi na ochigwe mgbe maka na enweghị ebe a kpere aja ngwere na-anọ Ah, n'ọbụ ebe emereme eji ekwe. emete isi ọ na-egbu ime na-ekpu ọ fọrọ ya 0703 197 2277 ị kpọkwa anyị isi anyị nke na-abata anyị achịghị na anyị bụ nna ee anyị chụchụ ọkpa na ana anyị na- anyị na-adagotekwa

ọ ka ọ dị tupu anyị na-adị ebe ndị ọzọ Ehe, chinwe anyị kwetakwa ka agụba m ụdị mmadụ ada na mmadụ na-eji etepịa ọkpụkpụ Em, ihe m na-ajụ gị bụ ọkpọrọ ụwa dịka unu na-ewere onye oyi nke shi obodo oyibo nata bịa nna na nwaanyị ọ bụrụ na onye ọ bụ onye ọ bịara onye ọ bịara nna bụ onye be anyị ọ ga bụrụ na onye mba na a na-amaghị onye eji eje eje eji eje agbawa nju ndị ka eji eme atụ iwe ọnụ na ụdịrị owe ndị eji eji eme na ụdịrị owe enweghị obodo dị n'eri na-ewe ewe ya ọdụ nso hmm. a na-agbakọta akwa ndụ dị ọ bụ n'ebe o bu n'obodo ọkụ na-ewu n'elu ejede ya ewe ya eji ewere ụfọdụ n'aka na anarị ihe nke ji ọ fụtara obodo atara ewe ọha na onye ha na-ebu ọmụrụ ha na-agbafu ya ahụ ọchị na onye gị na-ekwuru na nwana nna ya ma wa ọdịghara wana ndịgha ya bụ Ya- na ọ nọghịkwa dị na mitin ndị achị na ọbụ ndị ọka na anọ bụ n'ihe nọ Mm. mana ya- ha na-anọ na ọ bụ onye ọka na anọ na ọ bụ na ewe na ihe a na-eme ọda na ya na eweghịkwa onye ya na ya na-eme egbe na ha ama na daka na ọnarị na ewu nke eji na ọkwa ịkpakwa ya ka ọ chọrọ na ya bụ onye nka na ya bụ onye ọka na anọ mana ha ejekete na ha ekwa na ọ bụ mekete mmemme ọ chọrọ ya na ya na-anarị ịwa ha na nke ọma ka bụwa dị owu na njọ gbara onwe ya n'anwụrụ mmadụ Ụmụ- aka na onye ma- na onye ma esoghị ụmụnne nna ya e- emebe ihe o mere onye ma ọ bụrụ ejọ mmadụ Ah, ha wekere ka ọ doo maka na ọ bụ ihe ihe a tere n'ime bụ iyi na-ewefute na Mm. ipiefute obodo Mm. ọ bụkwara na ọ bụ onye na-enweghị onye na ya na-ede ewe ya mana ọ bụ mkpọdụ kụwara onwe ya Nke a nkwado ka nkwado na- enwe nkwụba Aha, ọ kwụrụ ya anụ ya ndekwanụ ka e ji ama mgbe e hụrịwarị ndị ka e ji ama mgbe gbata gbata dawara n'akụkụ ọnụ ịwa ọha na-ewekwere ihe bịara n'akụkụ ya na ọha bụ ọkwa ya na ịga mfụ kpọọkwa anyị 0907 275 9950 ma ọ bụ 0703 197 2277 ị kpọkwa anyị shi anyị Nkanu abata anyị shi na anyị bụ nnaa maka na anyị bụ nnaa anyị akpaghị oke be Nkanu kwa anyị na-akpa oke be Nkanu makwara ka e si kọta na ebughị ezigbote onye Nkanu egbona ụmụ nọ niile egbona ụlọ niile na ine na ihe ọ bụ Nkanu kacha asọ nsọ anị ekwuoru m ewune na onye ezigbo onye Nkanu anọghị n'ebe a na-agba izu ka e ji egbu mmadụ ezigbo onye Nkanu anọghị ka e ji agba izu onye Nkanu ezughị oshi onye Nkanu agbaghị ama onye Nkanu echekwa uwe ya mmadụ ezigbote onye Nkanu anọghị n'ebe a na-eme ajọ ihe n'ụdị n'ụdị ọ bụla ee maka na em, o- nna m nụ mgbe ọ dị ndụ na ọ shi na na onye na-amaghị mgbe ọ na-ezughị oshi hmm? ọ wee maara ka e ji ekwu mgbe ọ na-ebiye na-ezu oshi mgbe ejiji jidigwere shi ya achịka na ọghịzi achị na ọghịziri ihe nwa ọchịghị mgbe onye mana onye na-amaghị ekwu e na-ejeghe oshi maka na i zukwa oshi e wude gị ee eh, ihe ọ bụ na ebu na ị bụkwara ezigbote Nkanu ebe nke i bu na ya ji na ọ bụrụ nna m ọ shi na ya ji ọ bụ ebe nke ị na-arụ ọrụ ebe ị na-azụ ahịa ee eh, ma ekwu ihe nsọ nsọ anị ahụ maka na okwu ee na ịpa baịbụl iwu ivue ha ka eh, ugbobe enefo be nna m ma ọ bụ n'ije bu ndị n'ụlọ ụka ọ bụha bụ ihe mere gị ị bụrụ ezigbo mmadụ ihe mere gị ị bụrụ ezigbo mmadụ bụ mgbe gị na mmadụ mebe kwuru omume i shikwanụ na ihe nwa dị ọcha a mara na ihe ọm dị ọcha i shiri ihe nwa dị ojii a mara na ọ dị ojii ọ bụ ebe na na-asọ nsọ anị na ịnọ n'izu ebe a na-emegbu mmadụ ebe a na-agba izu ka e ji emegide mmadụ ee eh, nna m si na ọ dị ụzọ ihe n'atọ nwoke na nwaanyị ji sọọkwa ị mara na ọ na-aka nka akata nke aka ọ shi gị nke mbụ bụ ngị na uwe ihe nke abụọ bụ nkwu na uwe okwu ọ bịado ngị e shi gị na nke atọ n'ebe o metụtara nwoke bụ nwaanyị Hụ? na ọkwa na nwoke zetegwere ụmụ nwaanyị ma na oge egbovote ihe Ee, ọ bụ ebe ihe m ji ekwu okwu makwara mmadụ i si onye ọm na ọmara ya. ha nkụ gị na onye ọmụ onye ya na ihe na-adara ya na ya na nke na-ede na mma isi na ihe na-amaghị onye ọm na ọmara ya. ọ bụ ebe mkpụrụ uwe okwu nri na uwe nri bụ ihe nke na- oge- njeri oke onye ọzọ na ihe na-ekwesịghị iji eji ijiri maka na ị nọ government maọbụ na ị bụ igwe maọbụ na ị bụ nke na president general ije gị ihe ị na-ekwesịghị na ọ bụ ebe nri nwe ya ihe a nwa bụ ihe na-eri ndị mmadụ bụ nka na be anyị ee kpọọkwa anyị 0907 275 9950 ihe anyị na-atịnye ọnụ na-eta adịna bụ mgbanjụ mgbanjụ ọ bụ ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị onye chọrọ nje nụ ji nje nụta nwaanyị ma ọ bụ ị chọrọ nnụ ji na mgbe nka ndị gboo gboo gboo na-eji eji agba njụ ihe eji agba njụ bụ ka a mara ishi ndị ọnwa ọ bụ ndị na-anwụ ọnwụ ike ọ bụ ndị na-ezu oshi ọ bụ ndị na-akwụ ụdọ ọ bụ ndị na-agba akwụna ọ bụ ndị maka na nwunye awa niile niile na-ewere enwere ezinụlọ ya bịara enweghị ihe eji ha mara ewere ndị nke eji ezigbo ya mara ndị nke eju ya ụfọdụ ejighị na-eju ya ma aya isi ee maka ọ bụ ebe ihe na-ekwu ụfọdụ njiri aya isi n'ọ bụ ebe ọ ji dị mkpa ije gbaa njụ ewere ndị nke ọ bụ njụ ịyị ashị ashị na ewere onye na-ekwu eziokwu ebe ọm ịbịakwa ebe ọm onye amụchikwa kwu kwụrụ gị na ọsọ ma ekwe ihe nọkịta ashị eji eji agbawa onye ọma ire aka ya ka mmadụ na okwu ohie mmadụ na maka ụdịrị ashị ọ na-ayị ee ọ bụ ebie nne Akpịrị ya use n'ihe. echi nwere ya nwere ije na anụkwa na ọkwa ndụmọdụ bụ ya iji wa adịwa ụmụ mgbọ na ụmụ ego ya na maka mgbanjụ nwa nne na nna ndị nke nwaanyị ya anyị na-ekwu ma ị nọ n'ime obodo ma ị nọ na township ọkwa maka na ihe anyị ji wee nka na-abata nwa bụ anyị kwugbukwe nsogbu anyị atụ ihe ike eji emeke na ọdịmma nde ndụmọdụ i nwere ike ndị nne na nna na maka ihe gbasara mgbanjụ nwa ọkwa a na-echere mgbanjụ bidoro gwa ha ihe eji na-eko yọm ji n'ime ndị be anyị na uche onye adịghị njọ gị bụ onye nne gị bụ onye nna ee emerekwere ha ụkwa na ịkwa nri ọ bụ ebe ihe anyị ji bụrụ nne- bụrụ nna ewekwere na nwata isi n'obodo a tara ebe ha na-eme ka ọ ji kpa ha na narute chọrọ na ya ahụwakwa onye ya nakọ esi ya dịga nne narute ụbọchị ụka ọ bụkwara na edire ya narute ọ bụrụ onye nke jewere nnata nwaanyị jiri ya ejide iji ọkpa nwata ji kpawa ewuru.

a na-ekwu ọzọ shịrị na ya chọkwara nwanjeje ihe azụ ụlọ na-ewekwere ara agwa ya riri na na-emekwa ya na Ya chọrọ iji ede. idiri agha isi ala na-ekweghị ime akpa na gana ete na apịrị oshi ebe ọ kakwuru ọsọ shị I said that we should go. you should go let get me out of here ewa mgbe ọ sọwakwara nke ya na-anụ ya nnọọ ka bịakwa n'ezinụlọ ọ na-akpekwa waghị ata ịgha na-akọghị na ịma nna gị gị na ya etukwuru ọ bụ iji ọkpa ya ọmụ na ọnụ okwu ya bụ ihe eji eji ama na ọka bịara nnọnọ ọ bụkwara na ihu ka omume nwata dị owe ha ka bụkwa mgbagba njuzi ndị ewekwere dị onye gbara njụ mmadụ onye ọma kaghara nene asịghị na ọ na-ezu oshi megbiri ọbụrụ na ozu ya na ọbịa bụ na o zuhokwa oshi na omume ewere ntụpọ o megbiri bụrụ na omume ewere ntụpọ ero ohikwere ya onye ọma na ụwa ha ọwa na nwa na onye dị na ezekwa isi ya na ya dịghị abaghị na mbụ maka na ewere ndị ike iji jekwe gbaa nju be ha ma mawara na ha bụ agụụda agụụda mgbe a na-emekwa emekwe ha nnọ na ọ bụ gọbọ maazị ya a jụrụ ya echere amawara ama iji ana aragbuo ya ashaghị na ọchị na ọ dara n'ọnụ na ọbịa bụ ha nọ n'ọrụ ahụ eje gbaghio ya ekpere ọ bụrụ ihe ire kpatara ọkwa bụ ihe ọjọdọ ka nju adịghị mana nju ka dakwata ọ ka na-eri n'echine mkpaperi mana ọ bụghị ma anọ mba ihe chinwede yonu ịgbọrọ ihe mmadụ na-agbọ na-eso m achị na ịgbọrọ ihe gị na-ata na ịta ha ahịhịa n'ọnụ gị bụ ị na-eri ihe ọka dị na ebu ebu nwanne na nna ebu nna ebu nne na nwanne ya anyị na uwe ekwu nwanne dịrị ụmụaka gị na awọma ahịa ji ekejiwere ha ihe ụgwọ dị ịmana chinwere mgbe ọ na-ekwu okwu na onye natara onye natara na-eji ede n'ime ụmụ na echere ejewe n'ugbo akpa akọghọkwa m onye ọ maka na ọ ka jere ha na ọgbakwa nọ na anatamawo echi ya ee, ma ọ bịa ka bụ na o jere ishire jewe ede n'ugbo akpụ ọ sị na ihe eji Igwe maka ebe ịbọ na-ata ngwere so ke nne ji ya ọma tawa Ọ- ọ ka ebe bụ bụ ka na a ọ- ji ata ekpe ọ ka- ahụ ụta ọ ka ka eji zuo ya ọmụ maka na ọ bụ ebe m ji Ọ bụ weghachi na ebe m njichi ji. na nne na nna na o- oke na ọrụ ha bụ maka amaara mgbe ọ na-abụ onye jegbukwe passakwa college ijekwa nọ ya nne gị ochie je nọ ya nna gị ochie n'obodo a na-akụzi gị ihe ikwukwa ebe edoro iyi ma na-edoro ihe ebe ọm ihu ebe a gbara aja dọwa izere ee mana nke kịta ya bụ na mmadụ ọya ka esi n'ọnụ ụmụ na ovu ndị onye ọ mụrụ moto vuru ejebe ebe ebe ọ na-agụ akwụkwọ ejikwukworo moto vu na-eye moto ntụ oyi na-atụ na ekwukwo onye ọhụụ ọma ịkakwara eyiri ọkara egbude e were nke hụrụ ebe na-eri ji na agbụgbọ ọ na-achị nwoke vuen moto n'enugwu ebe m ka anyị kwara gị dị ka gị na enwe shen chi gị adịka Eh, shen chi gị adịka ha na o riri Ka ya Eh, mana o righikwe na ọ bụ ka eji zụọ ya na ọ bụ ihe m na-ekwu bụ na ụwa gị na-emedo na ụwa gị emedo na ọka fụtakwara ka gịnị nne na nna dịrị kpachiwe ewu ihe n'ụlọ achịghị na ndị nọ n'ụlọ na ha na-ewuchigbu mmadụ abịa ka wee kwere ndị hụrụ ebe ọm ee mgbe ị bịa gwụkwara apara gị nata n'ụmụ ahịa ebe ị na-agba ọm ọ na-anọ ndụ ee fada aga igwe bụ fada anyị mgbe ọ ma ọchịghị nwaanyị nke nije gote ekpe unu natakwa ya na-agachi unu n'akụkụ niile na na-agachiri ọgwụ ha ego m iji ego ekpe m jiri ego ekpe azụ ọgbara ọkara fish izigwe kewe wuye m ji ha tabiekwe ya na ewe e na eji akpaba isi ya oji ejeje ya eyiwere gị ọgwụ na eyiwere gị ọgwụ ya ka dịbaka gị chinwe na ya epiewekwe were ị na-eji ndị nka naba anyị anyị na nchenụkọ ihe abụghị mgbe ọ ji bụrụ okpuru nke ịnọkwara ka anyị merikwe tee ya n'ọrụ mana njụ chineke ji aka ya gbabụ nke agbata ee nsogbu adịghị ọchị nwere ubi ude nwaanyị Ọkụnanọ a mụrụ n'ụlọ anụ n'ụlọ ọchị na ya bụ avụke mana avụke chi na ya ya adịghị nrụgide n'uko ee chinwe ga na-ala eke ka ọ na-ahụ nrụgide n'uko mana ọchị ya bụ ọkụkọ igbo ọkụkọ igbo maara ka e ji ezere egbe ezere nkwọ mana agrik ọ nọkwa ha echi puti puti puti egbe evukwe nkwọ evure ọ bụ ebe ọ jebere efe m chi bụ ụzọ woyi nwoke maara ka e ji enye goolu nna m a na-eke nta m ga-ezoghị na eji ehere da gbajio izu ụka ọzọ anyị ka na-anakpote ikekwe anyị ewuo ya ọ bịa data ịgwa ọnụ n'ihe ọkpụrụkpụ ọzọ ọ ga-abụ gị bụ onye nka na ga-egbukwe ị mara na e, eziokwu na eziokwu na anyị na-ekwu ebe mana ọmagburu onwe anyị ka na-arịọkwa ka ọkwawa na ihe enwe anyị na-eme na ọ dịghị mma e, anyị chọrọ nkwado maka na Ugwu Ikirike na mba aja akwụ ụka na-agba ọkụ na na-agba ha ọkụ hmm? anyị chọrọ nkwado na ndị ebe ọzọ niile anyị na ha na-enwe eme ụdịrị ya nwanụ ọ bụ ndị Nsụka ọ bụ Ezeagụ ọ bụ Ọgwụ ọ bụ ebe nke Udi ha niile nweburu ndị nkwado ndị a nke anyị aja akwụ ụka n'iche ah, n'agbanyeghị na ọ bụ nwa anyị nwoke bịa nọ n'isi ụgbọ na ka ọ ka ji gbatata adị n'Enugwu steeti anyị na-arịọkwakwa na ihe nwa anyị na-eme na anyị na-emeta ọhụma ka anyị chọrọ nkwado anyị na-ekenekwa ha chief barrister Nnaji anyị na-ekenekwe eh, oke oshishi Aneke anyị na-ekenekwe prọfesọ Mrs. Eh, Nonyelim Egbo ndị ma bụ ndị shiwere anyị iwe na ya ada mana aja ha aka nne ha